Go mbeannaí Dia dhaoibh agus tá fáilte romhaibh ag clár na seachtaine seo. Bean as Baile na nGall i gCiarraí ó dhúchas a bheas ag comhrá liom ar an gclár seo anocht, sin í Máire Úna Ní Bheaglaoich. Tá Ciarraí fágthaí aici le roinnt mhaith blianta agus í imí go Bleá Cliath. Tá sí ina cónaí anois in áit a dtugann siad Margadh na Feirme agus tá sí i mBleá Cliath ar fad le sé bliana fichead. Is ceoltóir bosca agus concertina í Máire Úna agus bíonn sí le feiceáil agus le cloisteáil chuile lá den tseachtain, beagnach, ag casadh ceoil in aice Shráid Grafton i mBleá Cliath. Céad fáilte romhat a Mháire. Tá an ceart agat ansan. Tá an ceart agam ansin. Tá ambaist. Tá. Tá. Ambaiste fhéin. Ceol, an bhfuair tú an ceol istigh ar, ó tá sé chomh maith mar áis sa teach ósta, nach bhfuil teach ósta a bhí ag do mhuintir? Tá tigh tábhairne ann agus amhránaí ab ea m'athair, trócaire air, agus m'uncailí agus m'athair críonna. Agus thagadh ceoltóirí áitiúla isteach, Seán Ó Cochláin agus John Donoghue agus chuireamar ana-dhúil sa cheol agus ceannaíodh pianocordíon dom féin agus dom' chol ceathar Máire agus chuamar ag foghlaim sa Daingean. Anois, nuair a chuaigh tusa go Bleá Cliath an chéad uair, sé bliana fichead a deir mé, an ndeachaigh tú ag ceol ar na sráideanna ansin, a' buscáil mar a deireann siad? Chuas, dheineas cúpla iarracht agus dúirt liom féin bhuel tá sé seo go maith mar tá mo shaoirse agam, nílim ag obair do éinne. Hm. Agus bhíos beagáinín náireach ar dtúis ach chuireas díom é mar bhí, cheapfainn ar dtúis, an dtuigeann tú, nuair a théadh daoine trasna na sráide go mbídís ag teitheadh uaim ach Sea. ní mar sin é, thagaidís anall ag caint liom agus. Agus cén sórt saol, saol fear nó bean a bhíonns ar an tsráid ag ceol? Bhuel, tá tú ag brath ar an aimsir agus ní féidir brath ar an aimsir. Tá sé maith go leor, tá sé go deas, bíonn daoine an-chineálta ach le deich mbliana tá an-chuid lucht déirce ann agus an oiread Bhí sé scanrúil an méid daoine a bhí ag lorg déirce agus bhí sé eagraithe. Agus ag teacht róchóngarach don gceol. Sea, tá tú ag caint ar an lucht déirce a bheith eagraithe. Ó, eagraithe, sea, ó oirthear na hEorpa agus mná agus leanaí agus leanaí beaga bídeacha agus daoine le pianoaccordions agus gan nóta acu agus iad go léir ag obair do chúpla duine. Agus an t-airgead ag dul thar lear. Muise ab ea.
Ó sea. Dá mbeifeá timpeall na sráide tamall agus a bheith ag féachaint, chífeá rud a bheadh ar siúl. Agus cuireann sé sin as don gceol agus cuireann sé as don atmosphere agus chomh maith leis sin nuair atá daoine chomh gnóthach ag tabhairt airgid do lucht déirce. Ní chloiseann siad san aon cheol. Agus nuair a deireanns tú an t-airgead a bheith dhá chur thar lear, ciallaíonn sé sin gur eachtrannaigh atá ag bailiú an airgid sin. Agus gur coiriúlacht eagraithe é agus na daoine athá ag bailiú. Ar dhúirt tú fhéin tada leothab ag am ar bith mar is bean thú atá glórach, bail ó Dhia ort? Ní féidir é mar bíonn tú ag faire ar dtúis féachaint cad tá ag tarlú agus nuair a chíonn tú an duine athá i gceannas an ruda, Tá's a'm. So tá tá duine i gceannas orm. Sea, nuair atá coiriúlacht ar siúl, a Mháirtín, caithfidh tú glaoch ar an nGarda. Mar sin é an cúram atá orthu, mar. Agus ó caintear ar an nGarda, an gcuireann na Gardaí anois, mar deir an ceann, caidéis ort féin ná ar ar dream eile a bhíonn sa ceol, an ndeireann siad lib, Ní chuireann, tagann siad anall ag caint linn. Tagann.
Tagann. Agus ag éisteacht leis an gceol. Sea, agus bímid ábalta ar iad a chur ar an eolas mar gheall ar rudaí atá ar siúl comh maith. Agus an bhfuil do spota féin a'd in aice Shráid Grafton? Bhuel tá, tá Johnson's Court lána beag agus tá macalla breá ann. Huh.
Agus chloisfeá an ceol i bhfad ó bhaile lá breá.
Agus an cancertina i gcónaí a chasanns tú? Cancertina. Uaireanta bíonn mo mhéaranna teinn ó bheith, mar bíonn tú ag seimint an chancertina le barraí na méaranna agus bíonn siad teinn. Sea. Agus tugaim liom uaireanta an melodeon mar mhalairt.
Sea. Agus ag breathnú ar na daoine a dhul síos agus aníos tharat, cé hiad na daoine a cheapanns tú más ea cé hiad na daoine is croíúla a bhíonns leat? Ah. Is flaithiúla. Bheadh iontas ort. Hmm. Ó, má thánn tú ag caint ar an airgead, ní bheadh fhios agat go deo é sin. Hmm. Ah, mar imíonn daoine uaireanta, imíonn siad thart, caitheann siad rud éigin, isteach, bíonn siad bailithe leo.
Sea. Agus tagann daoine eile anall ag caint. Mhm. Ní bhacann caint, eh? Sea. Ach ansan tiocfadh éinne le cupán tae.
Ó, an dtagann. Tá, glacann tú leis, leis nach éinne fé mar a thagann siad. Ach